Dae prima die de trìbulas at a comintzare su servìtziu nou de elisucursu de sa Regione e de s'ATS, chi at a gestire pro ot'annos sa sotziedade Air Green, chi at bintu s'apaltu de belle chimbantotto miliones e mesu de euro, belle otto miliones e trechentos e bìndighi miza euros a s'annu prus s'IVA. Su servìtziu at a èssere garantiu in tres bases, Casteddu, Su Masu, S'Alighera, Fertìlia, pro dòichi oras, Terranova pro bintibàtor oras, e at a èssere garantiu chin elicòteros atretzados comente chi sian un'ambulàntzia volante. Pro èssere prontos, in S'Alighera, est cumintzada sa formatzione de sos dutores e de sos infermieris chi an a traballare in su servìtziu de elisucursu chin sos elicòteros de sa Air Green, a su postu de cussos de sos pompieris chi an fatu custu servìtziu pro medas annos e chin profetu mannu pro sa Sardigna. Sa noba l'at posta s'assessore Arru in Twitter, chin una fotografia puru de su personale in denantis de unu de sos elicòteros. Como est totu a postu pro poder iscumintzare su servìtziu ca su Cussizu de Istadu at botzadu peri su ricursu presentadu dae sa sotziedade Elitaliana contra a sa Regione Sardigna e a s'ATS, una cuntierra legale chi podiat addasiare s'aviu de su servìtziu de elisucursu chi imbetzes at a operare a manera regulare zai dae cust'istiu, in unu perìudu cando sas richiestas de interventu sun a su dòpiu. Unu focolaju nobu de pesta suina africana cassau chenàpura in un'allevamentu regulare de Biddamanna. A pustis de tres meses dae s'ùrtimu seiau in Sardigna dat a bìere chi sos resurtaos àpios in custos ùrtimos annos andan afortiaos e chi non tocat de si rèndere. S'unidade de progetu pro ch'ispèrdere sa pesta suina africana sàpadu at mortu sos bintisete porcos de s'azienda, A pustis de sa cunfirma de s'Istituto Zooprofilàticu Isperimentale chi at fatu sos esàmenes de laboratòriu a sos campiones prelevados dae sos veterinàrios de su Servìtziu Sanidade Animale de sa ASL de Lanusè a una bèstia morta duas dies fachet pròpiu in cussa azienda e chi siat netzessàriu a sichire sos controllos e sos interventos de depopolamentu lu cunfirmat sa presèntzia sinzalada dae sos carabineris sàpadu in Uliana de nove porcos iscapos chi sun istados zae mortos. Sa chida colada, su presidente de sa Regione Pìgliaru at presentadu a su Commissàriu europeu pro sa seguresa alimentare sos resurtados de sa batalla, chi durat oramai dae barant'annos, pro ch'isperdere sa pesta suina africana, chi non permitit a unu setore traditzionale e de importu econòmicu mannu pro sa Sardigna, de crèschere. Bruxelles at apretziadu sos resurtados e at cussizadu de sichire a traballare pro ch'isperdere una borta pro semper sa pesta suina. Una batalla longa e difìtzile custa, Ma mai che a oje sa Sardigna est a pacu tretu dae sa bìnchida. Pro su chi pertocat sa leze supra sos apaltos de martu de su duamiza e decheoto, aprovada dae su Cussizu regionale e impugnada dae su Guvernu in dennantis de sa Corte Costitutzionale, Tocat de si firmare a meledare isetande su parre de sa Consulta. A lu pedire est s'Assòtziu Sardu Entes Locales chi in d-una nota ammentat chi su Cussizu de sos Ministros at impugnau s'artìculu trintabatoro chi pertocat sa nòmina e sos recuisios de su responsàbile de progetu, s'artìculu trintasete supra sa nòmina de sa Commissione giudicadora, S'artìculu trintanoe chi pertocat sas lìnias guida e su Còdiche regionale de pràticas profetosas, s'artìculu barantachimbe supra sas istatziones apaltantes. Sa Asel, cussiderande sa delicadesa de sa matèria e sas cunsichèntzias chi podet àere pro sos comunes s'aplicatzione de sas normas regionales nobas, at detzisu de fàchere valutare a sos consulentes suos sos efetos giurìdicos de sas normas cuntestadas, pro evitare chi sos comunes chi las aplican apana problemas. Pro cussu luego s'Asel at a ammaniare unu seminàriu apòsitu supra sos apaltos pùblicos in Sardigna. Pro sa Giunta regionale s'impugnatzione de sos artìculos non tocat sa valididade de sa leze. Sos traballos cumintzaos eris pro pònnere sos cavos a fibra òtica in su tretu chi andat dae s'ex Caciara a s'essia de sa chentutrintunu in Nùgoro sunt cajonande problemas a chie depet essire e arribare a sa tzitade. S'Anas at ammaniau unu sensu ùnicu, chi andat dae s'isvìnculu pro sa circonvallatzione fintzas a su bìviu pro Pradu pro chie dae sa Chentu Trintunu e dae Pradu intrat a Nùgoro, chie depet essire dae Nùgoro pro andare a sa Chentu Trintunu imbetzes depet intrare a su caminu chi andat a Pradu e dae cue essire a sa Chentu Trintunu. S'interventu diat dèpere acabbare su bintiduos de làmpadas. Oje su tràficu fit regulare, carchi problema b'est istau eris pro neche de su tempus malu. S'Anas at sinzalau a manera crara totu sas deviatziones, a sos automobilistas si pedit de dare cara in cussu tretu de caminu, mescamente ube sunt traballande sos operajos de sa ditta. Cunfirma de sa cundenna de primu gradu a trint'annos de recrusione, revoca de sa gràssia che in su duamiza e bàtoro l'at dadu su Presidente de sa Repùblica Carlo Azeglio Ciampi. Custa sa sentèntzia emìtia custu manzanu dae sa Corte de Apellu de su Tribunale de Casteddu chi at cunfirmadu sa sentèntzia de primu gradu pro Graziano Mesina acusadu de assòtziu a delìnquere pro bender droga. A Mesina l'an arrestadu su deche de làmpadas de su duamiza e trèichi in s'ìnteri de un'operatzione mandada dae in antis dae sos Carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro

chi fachian totus parte de sa grefa criminale. Su capugrupu de Forza Italia Alessandra Zedda in Cussizu Regionale at presentau in d-una cunferèntzia pro s'imprenta una motzione sutascrita dae totu sos grupos de opositzione e dae unos cantos cussizeris de maggioràntzia puru. Sa situatzione de Abbanoa rechèdet un'interventu urgente de su presidente de sa Regione, at sutalineau Zedda, ca a dispetu de sa capitalizatzione, sa gestione de sa sotziedade est negativa in sa relata chin sos utentes e chin sas amministratziones locales, chin s'Egas e sa Regione pro non mentovare investimentos firmos, pacamentos mancaos a sos fornidores, crisi de su personale. Su vice capu grupu Marco Tedde at nau chi sa cajone de custa situatzione est sa mancàntzia de su controllu anàlogu afidau a sos comunes pro mèdiu de s'Egas. Sos datos ponent in pistichinzu ca a fronte de setichentos milliones de crèditos iscritos in bilànciu, Abbanoa at pediu unu prèstidu obligatzionàriu de chentu otanta milliones de euro, pacande una provigione de prus de unu milione, Custu cheret nàrrere chi su bonu de sos crèditos non sun esigìbiles. Est una batalla de legalidade chi benit dae innedda, at nau su cussizeri regionale Antonio Gaia de sos Cristianos Populares Socialistas, como tocat de la crompire sejande sas responsabilidades e mutinde sa polìtica a detzìdere a manera severa. A sa cunferèntzia pro s'imprenta ant picau parte Attilio Dedoni de sos Riformadores, Gianluigi Rubiu de s'UDC e Paolo Truzzu de Fratelli d'Italia, totu cuncordes chin sos collegas. Una sotziedade de Terranova chi traballat in su setore de s'arredamentu pro atividades comerciales e imbarcatziones de lussu est resurtada evasore totale pro sos annos fiscales de su duamiza e dochi a su duamiza e sèichi, cubande a s'eràriu balanzos pro prus de duos miliones de euro e non pacande battoschentos trintatremiza euro de iva. a la cassare sos finantzeris de su grupu de Terranova e de su Cumandu Provinciale de Tàtari chi an acabbau sas atividades de ispetzione tributària contra a sa sotziedade chi, violande sas prus elementares normas tributàrias, non compilabat sa contabilidade de s'atividade a manera regulare e non presentabat peruna decrarassione fiscale. Sos finantzeris an compudau totu sos afares, ponende paris sos datos de sas bancas e de sos clientes, A su rapresentante legale de sa ditta l'ana denuntziadu a sa Procura de sa Repubblica de Tempiu, in prus ana sinzaladu a s'Agenzia de sas Intradas sos redditos non decrarados pro los poder recuperare. Su coordinamentu la base de Nùgori in d'una nota pretzisat cale est sa positzione polìtica sua a manera particulare pro su chi pertocat s'alleàntzia chin sos sardistas. Su movimentu la base dae sa naschida sua in su duamìa e deghe at batiu in su dibàtidu pùblicu regionale chistiones de importu chi sunt diventadas sienda comune, In su percursu suu at adobiau medas pessones liberas chi no an atzetau postos pro garantire fidelidade, chi an pediu diritos e non favores, legalidade e no intrallatzos, securesa e no amparu, si leghet in su documentu. La base est cumbinta chi sa diferentzia intre dereta e manca no esistiat a manera cuncreta e lu dabat a bier sa pratica amministrativa e politica. Si mai su disafiu beru fit intre annoare e mantennere sas cosas che a sempere. In medas, picande parte a custu desinnu, nos semus propostos de fàghere sa sìntesi cumpartia de unu progetu chi esseret brotau dae su coro tzìvicu de sas realtades locales e de totu sa Sardigna, una mirada chi aeret punnau a ligare a nodu mortu su presente chin su benidore, Custa, sichit sa nota, est sa capia de s'alleàntzia cìvicu-sardista chi amus promòviu in su duamiza e dechesete chin su Pis-Daz, acòrdiu chi aiat s'obietivu de ponnes paris e unificare sas medas esperièntzias cìvicas chin su mundu de su sardismu rapresentau dae su Partiu Sardu. S'acòrdiu imbeniente de su Pis-Daz chin sa Lega rechediat de torrare a pessare custu sèperu polìticu ca in parte at traìchiu s'ispìritu de su progetu. S'Òrdine de sos Dutores de sa Provìncia de Nùgoro at suspesu dae sa professione a Alba Veronica Puddu. Sa dutora chi sa Procura de sa Repùblica de Lanusè at postu suta inchiesta pro sos reatos de omicìdiu colposu, lesiones personales, trampa a isentos e trufa sichia. S'inchiesta er mòghia a pustis de sa trasmissione de Le Iene de su dechenoe de Sant'Andria de su duamiza e dechesete, ue sa dutora nabat de poder curare sos tumores chin sos ultrasuonos. Su provedimentu disciplinare de s'Ordine de sos Dutores de sa Provìncia de Nùgoro arribat a pustis chi su gip de su Tribunale de Lanusè Francesco Alterio at dispostu s'interditzione dae sa professione mèdica pro un'annu a segus de sa richiesta de su PM Gualtiero Battisti ma no at atzetau cussa de sos arrestos domiciliares. Alba Puddu, duncas, no at a poder prus esercitare sa professione ne in ambulatoriu, in s'ambulatoriu suo privau de Tertenia ne comente guardia medica in Perdas. Su provedimentu de s'ordine de sos dutores est a tempus, isetande sos esitos de s'inchiesta penale. Martis, in s'interi de s'interrogatoriu de garanzia, Alba Puddu at negau cada cosa e no at a istentare a presentare una memoria difensiva. In Nùgoro est cajonande problemas a sas màchinas sa sinzaletica insarucrada intre Carrera Mussennor Melas e Carrera Santu Frantziscu. Sa sinzaletica previdit chi chie travicat in falada Carrera Mussennor Melas arribande dae Carrera Mereu Depet dare sa precedèntzia a chie depet andare cara a Carrera Santu Frantziscu. Ma sa sinzalètica in terra, oramai iscoloria pro su tempus e su tràvicu, e su cartellu chi inditat sa precedèntzia cubau dae sos àrbores chi si che biet petzi a s'ùrtimu mamentu ponen in perìculu cada die chie bi colat in cue, mescamente cando a colare sun istranzos chi, No ischin a memòria sas precedèntzias. Pro chie colat cada die in artziada in cussu tretu no est cosa rara si che bìder benende a supra sas màchinas chi arribban dae Carrera Mereu. In medas nos an sinzalau su perìculu, nois ziramus a sas autoridades comunales cumpetentes e custas lamentas, a manera chi cantu prima torren a nobu sa sinzalètica in terra e ponzan in craru sos cartellos. Pierluigi Saiu, cussizeri comunale de Uniti per Nuoro, intervenit in sa detzisione de sa Giunta comunale de Andrea Soddu de estinghere e ristruturare su dèpidu de su Comune pro mèdiu de su pacamentu antitzipau de sos chentusessantaduos mùtuos fatos chin sa Cassa depòsitos e prèstidos. De sa chistione nd'ant faveddau custu manzanu in sa Commissione Bilànciu ube su dirigente no at rispostu a sas dimandas fatas dae Saiu. Su cussizeri de Uniti per Nuoro sutalìniat chi sa penale de pacare pro custa operatzione est belle de oto virgola sete miliones de euro e su Comune nde depet pagare ses e sos àteros duos e mesu los ponet su Ministeru. Un'àtera cosa pacu crara, iscrivet Saiu, est s'afidabilidade finantziària de su Comune. Una paja de chidas fachet, su Sìndicu at pediu a sa Regione binti miliones de euro pro sarbare su Comune de Nùgoro dae sa bancarruta. Saiu pedit si un'ente in custas conditziones si podet cussiderare afidàbile in su mercadu. Sas possibilidades sunu duas, nat Saiu, o su Comune de Nùgoro est in dissestu, e duncas est unu depidore a riscu pro cale si siat istituto de crèditu, o su sìndicu at fatu petzi propaganda supra sos contos. Su duamiza e sèighi s'est tancadu chin unu disavantzu de tres milliones e settighentamiza euro. Sa vèndida de sos immòbiles comunales no at dadu sos frutos chi s'isetavana, concruit Saiu, mancat siat su bilànciu de previsione duamiza deghe oto e siat su rendicontu duamiza deghe sete. Martis, in sa Biblioteca Satta de Nùgoro ant presentau s'editzione noba de su libru Leggere per scrivere, Manuale di lettura attiva e scrittura creativa de Pergentina Pedaccini Floris e Patrizia Cotroneo Trombetta, imprentau dae su Centru de Documentatzione Giornalìstica. A s'addòbiu, coordinau dae sa giornalista Marilena Orunesu, ant picau parte su giornalista e iscritore Giacomo Mameli e Pergentina Pedaccini Floris, chi at unu ligàmene forte chin Nùgoro. Difatis est sa muzere de Bachisio Floris, s'iscritore nugoresu mortu una paja annos faghet, chi at iscritu sos libros Nuoro Forever e Tre ore e est peri sa mama de Giovanni, giornalista famadu. Su libru Leggere per scrivere est unu manuale arribbadu a sas bator editziones a testimoniare s'interesse pro s'iscritura creativa e sa letura. Sa professora Pedaccini Floris, in s'interventu suo, at sutalineadu chi totus an unu romanzu in intro de su cadassu, Ma pro iscriver bene tocat de legher meda prima. Custu est unu libru chi cheret acumpanzare chie punnat a s'acurtziare a s'arte de s'iscritura, pro contare istòrias, pro comunicare chin sos àteros, pro su piachere meru e sìncheru de iscrìvere o pro istare bene e bocare a pizu emotziones e mudamentos de s'ànimu, chi non si resessit a espressare a boche. Su libru iscoperit sos segretos de s'iscritura mentovande autores mannos, pro resessire a cumprèndere ite rendet unu libru famadu o unu clàssicu de sa literadura chi non sun sa matessi cosa. Mutzare sos vitalìtzios de sos ex cussizeris regionales e sos eredes issoro e pònnere cussu dinari in sas polìticas pro su traballu, custa sa proposta de leze presentada in Cussizu regionale de sos cussizeris Gennaro Fuoco, Paolo Truzzu, Marcello Orrù e Gianni Lampis de su grupu Fratelli d'Italia. Sa proposta nostra cheret punnare a fàghere risparmiare sas càssias de su Cussizu regionale e incentivare s'assuntzione de pessones in dificultade, at nau Gennaro Fuoco chi est su primu firmatàriu. Sa norma previdit de dare su sessanta pro chentu in mancu pro su vitalìtziu de reversibilidade in favore de sos còniuges de sos ex cussizeris regionales mortos e unu contributu de solidariedade de aplicare a totu sos assignos. Chie picat unu vitalìtziu de prus pagu de duamiza e chimbichentos euros at a dèpere rinuntziare a su deche pro chentu, mentres at a èssere de su bindighi pro chentu pro sos assignos prus artos. Segundu sos càrculos de Fratelli d'Italia si diant risparmiare duos e mesu, tres milliones de euros a s'annu, dinare de pònnere in unu fundu destinadu a minimare sos òneres contributivos pro s'assuntzione de capufamìllias de nùcleos familiares chin unu genitore ebbia chin minores a gàrrigu. At sichiu Fuoco e chin custa misura si dian pòdere assùmere mamas iscropadas chin fizos a gàrrigu o pessones chi an pèrdiu su cònuge. Si diat pòdere arribare a belle chentu chimbanta assuntziones a s'annu. Su tema de s'editzione duamiza e decheoto de sa Bursa de Istùdiu dedicada a Bachisio Floris, arribada a sa 'e ses de editziones, fit s'iscola in generale e su liceu Asproni de Nùgoro in particulare, chin sas diferèntzias e sos assimizos intre sa bida de s'Istituto a pustis de sa Segunda Gherra Mondiale e a dies de oje, sos locos, sos docentes, sos istudiantes, sos personàgios chi l'an animadu eris e oje. Moghende dae s'esperièntzia de Bachisio Floris, s'iscritore nugoresu mortu una paja annos fachet, chi at iscritu sos libros autobiogràficos Nuoro Forever e Tre ore. Sa bursa de istùdiu fit e est riservada a sos istudiantes de su Liceu Asproni chi Bachisio Floris at frecuentadu prima de andare a s'universidade e a pustis andare in continente pro traballare. Custu manzanu in s'aula magna de su Liceu Asproni an premiadu sos binchidores de su cuncursu promòviu dae sos familiares de Bachisio, sa muzere Pergentina Pedaccini Floris, su fizu Giovanni, sa fiza Daniela chi fini presentes a sa cunsigna de sos prèmios. Bi fini fintzas su sìndigu de Nùgoro Andrea Soddu, su presidente de su Bancu de Sardigna Antonello Arru, su giornalista Giacomo Mameli chi at fatu parte de sa giuria chi at esaminadu sos elaborados, s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco. Su prèside Antonio Fadda at dadu su benevènniu a sos òspides. A su cuncursu at partetzipadu, ant partetzipadu bintibator istudiantes de sete classes de su liceu chi ant presentadu doighi elaborados. Su primu prèmiu l'ant bintu Eleonora Arnò e Maria Antonietta Carrus. S'iscuadra mòbile de sa questura de Casteddu ch'at ispèrdiu una grefa chi bendiat e traficabat droga in Sardigna e fintzas in Lombardia. Sun oto sas ordinàntzias de custòdia cautelare firmadas dae su gip de su tribunale de Casteddu. Dae s'operatzione Gran Turismo, cumintzada arbeschende in Sardigna e in su 'e Milano, nd'an faveddadu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta in sa questura de Casteddu su dirigente de s'iscuadra mòbile Marco Basile. Sa droga arribbabat pro mèdiu de curreos dae sa Lombardia in Ozastra, a sa bidda de Àrtzana, e dae cue andabat a su mercau casteddaju. Ant documentau cunsignas pro binti chimbe chilos de cocaina e eroina. Segundu sos inquirentes, sunt istados sos frades Luca e Pino Arzu, chi sunt in càrcere pro àteros reatos, a fàchere naschire sa grefa chi aiat sa base in Àrtzana. A su mercau casteddaju imbetzes bi pessabat Massimiliano Coiana. Sunt istados arrestados fintzas Giovanni Bretti de Limbiate, Giovanni Arena de Arosio in su Comascu, Armando Ondoia, albanesu residente in su 'e Milano. Sas indàgines sunt cumintzadas in su duamìa e bìndighi. Sa grefa comporabat droga in Albania e che l'imbiabat in Lombardia, dae ue moghiat pro sa Sardigna e dae cue sos frades Arzu e sos còmplices sardos la fachian zirare. Fàcher connòschere a sos nugoresos, mescamente a sos pitzinnos, comente fit sa vida de sos antepassados issoro de tremiza e seschentos annos fachet in cussu chi est s'insediamentu prus anticu de Nùgoro, su nuraghe Tancamanna e sa bidda fravicada a fùrriu. L'an a fàchere pro mèdiu de laboratòrios de ceràmica, de trastos, de comente si fachiat su pane e a pustis an a pòdere intrare chin d-unu visore a intro de sas pinnetas e de su nurache pro mèdiu de su zassu in tre dì fatu dae sos istudiantes de Nues tre dì chi an sichiu unu cursu de sa Lariso. Custu e àteras cosas si podent bìdere in sa 'e chimbe editziones de Nuragic Experience chi s'at a fàchere dumìnica in Nùgoro pròpiu in su zassu de Tancamanna. Su programma de sa manifestatzione, chi previdit fintzas unu cuncertu de s'Ente Musicale, l'ana presentadu custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta, Demis Murgia, archeòlogu e responsàbile de su progetu, s'assessore a s'ambiente Giuliano Sanna, su sìndicu Andrea Soddu, su presidente de s'Ente Musicale de Nùgoro e su rapresentante de sa Lariso Andrea Fiori. Bintunu pessones denuntziadas in istadu de libertade a sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro pro àere importadu e bèndiu produtos chin marcas frassas e ricetatzione, prus de trechentos produtos frassos secuestrados. Est s'operatzione Cherry Picking. mandada a dae innantis dae sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro prevènnere sas violatziones in matèria de diritos de autore, brevetos e marcas. Sos militares ant cassadu paritzos suzetos chi bendian in Facebook unu pore de vestes e accessòrios de abilliamentu chin marcas frassas. Sos bendidores, ispartinados in totu su territòriu natzionale, ant maniadu una rete de bèndida de produtos frassos chi si riforniant in Itàlia e s'èstero, chin clientes gestios pro mèdiu de Facebook e WhatsApp. Sa Guàrdia de Finàntzia at ispricadu chi su sistema previdiat grupos tancados in Facebook pro evitare chi in mesu de sos clientes esseren intradas puru sas fortzas de s'òrdine e catàlogos de mertze chin marcas famadas de isseperare. Sos clientes faghiant sos òrdines chin WhatsApp e sa mertze lia cunsignavan sos curreos. Sos finantzieris ant fatu prus de binti percuisitziones in Nùgoro, in Sardigna e in continente e ch'ana secuestradu in d'una dogana in Lombardia mertze chi fit benende dae s'estero. Roberto Bornioli, presidente de sa Confindustria de sa Sardigna Centrale in ocasione de s'addòbiu de su seichi de maju pro firmare s'acordu de programma in s'àmbitu de su pianu de rilanciu de su territoriu de Nùgoro at faeddadu chin s'assessore de sos afares generales Filippo Spanu de sas dudas supra sa resissia de sos progetos. In una nota Bornioli iscrivet, Su pianu de rilànciu de su 'e Nùgoro fintzas a como est istadu unu fallimentu, a pustis de bator annos de addòbios, annùntzios, mesas tècnicas, delìberas de Giunta, nos an mutiu a firmare su 'e tres acordos de programma e s'ìnteri su territòriu galu no at bidu unu sisinu de sos chimbantachimbe milliones promìtios. In su duamiza e batòrdichi amus pediu un'interventu istraordinàriu pro una provìncia acarada de una crisi mai connota ma a oje nudda est istadu galu fatu. Sas delìberas e sos acordos de programma non balent nudda si non si faghet su chi si promitet, sighit Bornioli. Comente Confindustria amus contribuiu cumbintos e chin ispìritu crìticu e amus s'ispera chi custu dinare promìtiu dae meda arribet ma oramai est tardu. Unu sistema amministrativu e organizativu chi non funtzionat non podet esser s'alibi pro su chi non si resessit a fàghere. A dolu mannu, de tempus non bi nd'at prus e semus in acabu de legisladura. Eris in su Museu Etnogràficu de Nùgoro an inauguradu sa mustra Max Leopold Wagner, Fotografie della Sardegna di un linguista antropologo, a incuru de sa domo de imprenta Ilisso. Sunu otanta fotografias tiradas dae su linguista tedescu in sos biazos suos in Sardigna, chi at trabicadu dae capu 'e susi a capu 'e josso dae su millenovichentos e chimbe a su millenovichentos bintisete, pro aprufundire sos istùdios suos supra sa limba sarda e peri sas connoschèntzias de su pòpulu sardu. A s'inauguratzione ant partetzipadu s'assessore regionale de sa cultura Giuseppe Dessena, su diretore generale de s'ISRE Manuel Delogu, Felice Tiragallo de su Comitau Iscientìficu de s'ISRE chi at curadu sos testos de su catàlogu de sa mustra pro sa Ilisso, Antonello Cuccu chi at maniadu sa mustra e Vanna Fois in rapresentàntzia de sa domo de imprenta Ilisso. Sa mustra at a abarrare aperta fintzas a su trinta de capidanne. Est partida in bator setziones dedicadas a sas fèminas, a sos òmines, a sos ambientes e a sos panoramas chin totu sas fotos tiradas dae Wagner. Su linguista tedescu non fit un'espertu de fotografia, ma at rapresentadu una Sardigna galu arcàica chi si fit impessu iscampiende a sa modernidade. Dae su bintitres a su bintoto de Làmpadas in Nùgoro s'at a fàghere sa 'e tres editziones de sa International Summer School Gianfranca Deiana subra su tema The Future of Human Rights in Europe, su benidore de sos diritos umanos in Europa. A la promòvere sun su Dipartimentu de Giurisprudèntzia de s'Universidade de Tàtari e su Cunsòrtziu pro sa promotzione de sos istùdios universitàrios in sa Sardigna centrale chin su patrocìniu de s'Unione Europea, de s'Òrdine de sos Abocados de Nùgoro, in collaboratzione chin su Comune de Nùgoro, su Cussizu italianu de su Movimentu Europeu, Europe Direct e sa Càmera de Cummèrciu. Sas iscritziones si depen presentare intro de su bintiduos de làmpadas. Sa Summer School est aperta a sos istudentes universitàrios, a sos chi faghen Erasmus, a sos laureados e a sos laureandos, a sos abocados, a sos praticantes, a sos operadores de su diritu, a sos rapresentantes de sas ONG chi traballan in su setore de sos diritos umanos.